Hey Dia daoibh a pháistí! Deas sibh a fheiceáil arís! Inniu táimid chun Cití agus a lá breithe a léamh. Man, sin cóisir maith! Tagaigí liom agus feicfimid cén saghas cóisir atá ann! Lá breithe Chití le cáca ina lár. N'fheadar conas ar éirigh leo cáca a chur isteach sa leabhar. Bhuel, beidh orainn, feicfimid. Ó, féach an pictiúr deas seo. Ar aon nós, Corey Taylor. a rinne an pictiúr seo agus is Oxford University Press a chéad d'fhoilsigh, faoin teideal Happy Birthday Winnie. Téacs Valerie Thomas na léaráidí deasa agus an ceann seo, Korky Paul, agus is é Máirtín Ó Cléirigh a rinne an leagan Gaeilge agus an Gúm a d'fhoilsigh as Gaeilge. Lá breithe Chití. Nuair a d'iompaigh Cití an leathanach ar an bhféilire, chonaic sí go raibh ciorcal mór dearg thart ar an Aoine, an tríú lá déag den mhí. Ó! Sin é mo lá breithe! arsa Cití, a Smúróg, beidh cóisir agam i mbliana. Miaow! arsa Smúróg. Ba bhreá leis cóisirí agus féach an meangadh mór gáire atá air freisin! Woohoo! N'fheadar cén sórt cóisir a bheidh agam! arsa Cití. Tá sé agam! Cóisir gharraí! Féach! Só, Dé hAoine an tríú lá déag! Ó, beidh an-obair aici ar siúl aici roimhe sin, nach mbeidh? Ar an Luan, scríobh Cití amach na cuirí agus sheol sé iad ar an ndraíocht-phost. Ar na daoine a fuair cuireadh bhí, a haintín Aoife, a huncail Art, a triúr deirfiúracha Cáit, Ciara agus Cróna, a cairde go léir agus a col ceathrar Parthalán. Agus féach! D'éirigh le Smúróg ceann a fháil freisin! Ó, nach é atá sona sásta! So, b'in Dé Luain an naoú lá is féach uirthi. Méarchlár, ga, Tá sí ag obair chomh tapaidh sin go bhfuil an méarchlár ag titim as a chéile. Féach ar gach rud ag dul amach ar an ndraíocht-phost. Piúr agus amach leis. Ar an Máirt, rinne sí gúna deas nua di féin agus bóna breá do Smúróg. Mí ádha, arsa Smúróg. Cheap sé go raibh sé go hálainn. Ó, féach ar gúna nua Cití. Dé Máirt an deichiú lá agus an bóna bán, féach air. Ar an gCéadaoin, Dé Céadaoin an t-aonú lá déag, réitigh Cití an-chuid sóláistí le cabhair ó Smúróg. Cití ag obair agus féach ar Smúróg ansin ag ithe féach tá sé tar éis bonnóg deas a ghoid le ithe a ithe. Ar an Déardaoin shocraigh Cití go gcuirfeadh sí slacht ar an ngairdín. Amach léi. Bhí an áit ina ciseach. Féach gach rud, deabhal rud déag caite amach. Ó níl sé sin go deas, eh? Cad tá ansin.

Féach, caisleán, preabchaisleán. Ó, bord mór fada acu, tá siad tnúth le an-chuid daoine, nach bhfuil? Cathair ghríobháin, áit gur féidir leat tú féin a chailliúint freisin sula dtagann tú amach ar an taobh eile. agus puball mór, b'fhéidir ar eagla na heagla go mbíonn sé ag cur báistí, go bhféadfadh siad dul isteach ansin. Bhí an t-ádh ar Chití. Bhí an Aoine, an tríú lá déag go hálainn. Ar a dó a chlog tháinig cairde Chití Lá breithe faoi mhaise duit, a Chití! ar siad go léir agus rinne siad carn de na bronntanais i lár an ghairdín. Féach na cairde go léir agus na bronntanais agus féach orthu. Now, sin túr ard. Agus féach cé tá thuas ansin ar bharr. Oh yeah, lena bhóna breá buí. Brat draíochta! a thug Cáit, Ciara agus Cróna di. Thaitin sé sin go mór le Cití. eitilt mórthimpeall, b'fhéidir go mbeadh sí níos compordaí ná scuab agus í ag taisteal. Sciathán leathair i gcás iarainn a thug a huncail Art di. Ní thaitin sé sin le Cití. Ní dóigh liom go mbreathnaíonn sí róshásta ansin. Féach ar an ialtóg agus é a chromadh bun os cionn. Leabhar lán le cleasa draíochta a thug a haintín Aoife di. Sin leabhar mór. Ooh yeah, bheadh matán mór ag teastáil uait le sin a thabhairt mórthimpeall na háite. Agus thug a col ceathrar, Parthalán, trumpa draíochta di. Ooh, n'fheadar cad a tharlóidh. Breathnaíonn sí sona sásta ansin. Agus féach an píosa páipéir ansin. Imrímis roinnt cluichí, arsa Cití. I dtosach d'imir siad rince na scuab. Ba mhór an spórt é ach bhí sé beagáinín garbh. Bhrúdh Uncail Art Aintín Aoife isteach sna driseacha. Pff! Aw a! Ó, féach thiar ansin agus í, ooh, sin go deas. Ha! Thug Parthalán tóin thar ceann isteach san fhuarán. Whoa! D'imigh sé isteach. Aah! Le trua dó dúirt siad gur aige a bhí an bua. 'Anois, arsa Cití, 'tóraíocht taisce an chéad rud eile. Agus Smúróg istigh sa lár ag breathnú ar na, ar an rince mór seo agus cad atá ag tarlúint. Isteach le hArt sa Chathair Ghríobháin a chuaigh sé amú. D'fhéach Cáit isteach sa chás iarainn ach d'eitil an sciathán leathair amach. Caithfidh gur oscail sí an doras agus féach ansin ar aghaidh leis an sciathán leathair. Chuardaigh Ciara sa chaisleán spraoi. Pléasc! Ó! Caithfidh gur chuir sí poll ann? Cróna a d'aimsigh an taisce ach fuair sí cúnamh. Bhuel. Argáin. Sin na daoine is fearr le teacht ar taisce mór mar sin, nach iad? Folach beag an chéad chluiche eile, arsa Cití de bhéic, ach bhí oiread sin gleo ann nár chuala na daoine í. Mar sin, rug Cití ar an trumpa nua agus shéid sí trí bhleaist air. Toot! Toot! Toot! Go tobann bhí gach duine imithe. Bhí iontas an domhain ar Chití. D'éirigh sí crosta ansin. Cá raibh na daoine go léir? Ní amháin nach bhfuil aon duine sa chóisir ach ní fheicim oiread is duine amháin sa phictiúr, fiú amháin sa bhaile. Féach, i lár an bhaile sin, níl aon duine ann. Hmm. Cad a tharla ansin? D'fhéach Cití sa chathair ghríobháin. Duine ar bith. D'fhéach sí sa chás. Faic na fríde. D'fhéach sí sa chaisleán spraoi. Duine ná deoraí. Scread mhaidne air! arsa Cití. Cé a íosfaidh an bia go léir? Bheadh Smúróg lánsásta iarracht maith a dhéanamh. Ansin thug Cití faoi deara go raibh fógra ar an trumpa. Fógra tábhachtach. chun daoine a chur ó radharc séid é seo trí huaire. Chun iad a fháil ar ais, seas ar do cheann agus séid trí huaire é. Hmm. Mar sin, sheas Cití ar a ceann agus shéid sí trí bhleaist ar an trumpa. Tút! Tút! Tút! B'in go maith. Seasamh ar a ceann. Láithreach bonn bhí gach duine ar ais arís agus iad stiúgtha leis an ocras. D'ith siad na sóláistí go léir. Anois tá rud speisialta agam daoibh, arsa Cití. D'oscail sí leabhar nua na gcleas draíochta. Dúnaigí uile bhur súile agus smaoinigí ar an gcáca milis is fearr libh, ar sise. Dhún siad go léir a gcuid súl. Smaoinigh Aintín Aoife ar cháca seacláide. mm. Smaoinigh Uncail Art ar cháca torthaí. Smaoinigh a col ceathrar Parthalán ar cháca bogha báistí. Smaoinigh Smúróg ar cháca cáise. B'aoibhinn le Smúróg cáca cáise. Ansin dhún Cití a súile féin, chas thart trí huaire, ghread an talamh lena cos, chroith a slaitín draíochta agus bhéic. Cad a cheapann sibh? Toberna, toberna, turnapa, trom! Láithreach bonn bhí an cáca ba mhó dá bhfaca siad riamh os a gcomhair amach agus coinnle lasta in airde air. N'fheadar cé chomh mór is a bhí an cáca. An bhfeicfimid? Bhí orainn dul suas mar sin, i dtús báire, agus suas mar sin, agus ar aghaidh is ar aghaidh is ar aghaidh leis an gcáca mór milis. Féach air. Cáca seacláide a bhí in uachtar, cáca torthaí a bhí sa dara sraith, Cáca Bogha Báistí a bhí sa tríú sraith agus leanann sé ar aghaidh. Cáca Cáise a bhí sa cheathrú sraith. Cáca Sú Talún a bhí sa cúigiú sraith. Féach, tá mé saghas bun ansin, féach. Cáca Spúinse Sinséir a bhí sa séú sraith. Cáca Oráistí a bhí sa seachtú sraith agus in íochtar bhí cáca na foraoise dubha. Man, man, man, b'in cáca mór. Ach conas a mhúchfaidh tú na coinnle, a Chití? arsa Parthalán. Ach gan stró! arsa Cití Conas a rinne sí é? Bhuel, beidh orainn an tochailt mhór a dhéanamh arís ach é a chasadh timpeall. Aha! Féach! So. Sin é? Cáca ag an mbun? Suas an easóid. Ó, féach, cá bhfuil. Tá Smúróg tar éis dul suas, suas, dreapadh go tapaidh chuig a císte deas. Agus féach ar.

B'in cáca mór. Ní fhaca mise ceann chomh mór leis sin riamh i mo shaol. Ar aon nós, caithfidh mé dul ar ais agus an leabhar a chur san áit cheart arís. Ha ha! arsa Cití in ard a gutha. Nach bhfuil an chóisir seo go hiontach. Tá an t-ádh orm gur cailleach draíochta mé. Ní dúirt Smúróg rud ar bith. Bhí a bhéal ró-lán le cáca cáise. Nár air siúd a bhí an t-ádh mar chat dubh. Lá breithe faoi mhaise duit! Ó, féach. Na daoine go léir ag an gcóisir. Ó, féach an crogall. N'fheadar eile. Ó, yeah, agus. An oiread sin. Ó, agus an madra. Sin cáca ollmhór, é? Ó, b'in deireadh an scéil, agus bhuel, Molly Heenan a tharraing an pictiúr deas seo. Anois, sin é, scéal Cití, súil agam gur thaitin sé libh, agus táimid sna.